ụwa bụ onye mere ike ya ọ naba n'ụwa bụ onye mere ike ya ọ na onye ozi ọma sị n'ụwa bụ ife efu ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ndị Igbo kwuru n'ụwa ezu oke ụwa bụ onye mere ike ya ọ na

ọbụla eke ọgba nwere ife dị n'isi mana ife ife a na-achọ ime ka ị ghọta ị ga-akabarụ lotasị ya ị na-ege m ntị ife ọbụla m na-ekwu na anyị kabarụ lotie ọfụma ilu edetuo ya n'akwụkwọ ka ị wee nwee ike mee gịnị sụgharịara ya ị ma na ọrọ anụ asụsụ anyị ndị be anyị asụsụ Igbo ị na-ege m ntị amụ arọ anụkwu German fa na-asụ ka ị wee nwee ike sụgharịa ya na German ka o wee ghọta ya ọfụma marọ m ife kpata na a gwasịa ya ife ọ ga-eme o je na-eme ife a na-agwarọ ya eh? Eh, chief hmm. o nwere obere ihe nwoke m a kọwasịkwaranụ m hmm. ịma na ọ sị m na ọ bụrụ na ọ lụa ụdị esi alụ ya hmm. na ụfọdụ ndị na-aya arụ ṅụọ ya fa ga-anwụsịsịa ife ọ gwara maka na ife ife niile eji arụ ụdị ọgwụ nwere nke na-agwọ arụ ọkụ dị n'ime ya ife ọ gwara m ọ gwara kedu ụbọchị nke a bido na-ekwuzi okwu ị na-ekwu kedu ife ọ na-ekwu chief aisa ọkwa na ọ sị gị o zugo na gị wetu obi gị ana na gị gị gị na-ezugo chief aista aista aista aista aista sapụ iko ka ya bụ okwu ife ọ na-ekwu kpọọ ife ọ na-ekwu ọ bụ na ọ bụrụ ya ma yị ma nyanwa ụnụ ncha aista nkịta na-anyụlụ anyụlụ na amarọ na nsị dị ụfụ gbaa mbọ gbaa mbọ ọfụma dị ka ime ife niile a m gwa yị o nwekwa nke i lozọ elozọ ị ma na ị na-achọ m okwu kpọrọ nkịta m gbaje tụye na na na na guest room ifront ibe na-ele anya anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri ikuku ama ọ na-ata nri onye isi nchụaja ikuku ama n'ọnya ọrụ anụ ọcha ebule egbu a nkịta na-anyụrụ anyụrụ na amarọ na na-achị achị onye ọcha ọ bịakwana mana nsogbu adịrọ hmm. ife ọ na-ebubatara m anyị were na-egbubilata ndị mmadụ wee nwee nke anyị ji ahazi ụmụ ibe ụfọdụ na ịgba alụ ndị mmadụ na-anwụ economic recession ma na-adị mma ọkwa ya nri adị a na-eje a na-akpata ego a na-eme a na-eme ife ego kenede ka ebe nọ n'ụlọ a. Kaiba! Kaiba! Ịnwa! Ịnwa akịrịkọ!

bụkwanụ onye na China ma onye ngwa onye ma gị na China ele afa a na-etu gị na China ya wụ gazi China onye nhazi onye nhazi China ịma Major China onye a na-akpọ Major the major of China ịma afịa mọpeka paaki ya ịma ebe ọ dị you chop and big one go come pasa n'oge ihe site ịma onye ebe a na-akpọ China kedu onye ịma na China ngwa ịma ebe a na-akpọ Lindu Falani na Beijing ebe a kpọrọ Olympics ịma ebe ọ dị ngwa na anya ịma ebe a na-akpọ Igbo ezuo na Guangdong ịmara ebe ọ dị ị ka bụ nwa nyaa na China anyị nwa bụ ndị jebere China gboo gboo enwere m ụlọ na China biri na China na-eme biz na China o teego m bi China oke boy ị ka bụ oke boy ka na-abata oke man

adị m ready the set madam cash nwanyị chịta mmanya onye ọbụla chọrọ ịṅụ mmanya na tebụl a niile chinye ya mmanya just give them chinye ya mmanya onye nhazi oke boy nye ha azụ ọ bụ oke boy na-ekwu okwu small boy park ya small park ya i pe mpe ị ga-adịghị ekwu okwu

onye na-enu aka dịka onye abụ nche okwu ọ dịzbọ bụ na asa anyị ma tọbụ nwa nwa idiot chuchu n'ihi na-etebali onwe gị amagwọ m ife a na-agwa m oke boy onye eze na nke obere mamụrụ na oge nke ụmụazị akọgide ụgwọ nso china oge ịgba bere oge ịkpali onye eze and then golo bọtụ amaghị ife a na-aga aga ebe ahụ onye eze ka mmadụ na-akpali bịa ka anyị na bịa ka anyị na ọ bụ enyi nke bịa ka anyị na ee ọkwa ịma na anyị chọbụ ịna tupu ihe eme ejikwa abalị arụ anya ọkụ ịna n'ihe m na-ekwu ịmakwa ndị na ebe a ha nwekwa ike bụrụ ndị oshi dịkwa ka anyị na ka anyị jikwa nwayọọ laba oke achọghị m ịna na nke anyị na-aghọzi kema ki ịmarazi ebe ka ije ị na-anazi ana ee nwa ụlọ m gbata kịta wee sị m na o nwe onye na-akpali mgbasị ka m pụtazi ana ka m fụ onye a na-akpali ee wee fụzi ịrutego na moto ọ gịnị mee ifu gị mmadụ mmadụ ala ka ị bịaba ifu ya nwa nwa oke ịkparị m ebe a ọ na-apụọla mmeta ebe mere na ọ ga-eme okwu ihe lijuru afọ n'ime ihe ahụ anyị tukwu ala n'ebe ahụ ịghọtago na-enweta onwe anyị na-eli n'ife nụ ihe ọzọ ofu n'ime ụmụ okorobịa ahụ n'ebe ahụ tukwu ala n'ebe ahụ i si ebe ahụ ha bawa mba tibe mkpu ịghọtago so chief wee sị ha ha jiri nwayọ ha wetulata olu ihe ọzọ nwata nwoke kpaliwa chief ọkwa isi mba niile ọ gwụchakwa ọzọ nanụ ọ ihe mee chief chief hewu biko gbaghara nekwa ikpele m n'ana biko ana m ayọ unu wetuonụ obi mana nke ka wutasie m na ọ bụ nke m ka mmadụ nọ wee kpalịa anyị onye amarakwara onye ị bụ onye amara onye ị bụ onye na-ezuzu nzuzu o zuzuru chifu biko gbaghalụ onye abịadebe ọ bịadebe ebe a ị ma ihe na-agbaka m isi kedu vọ biko kotonu ka ọ sị na ọ na-eje kotonu Heo, kotonu nke ebe a kotonu e si legos e were ọkpa eje hei na ọ bụrọ amerịka kotonu e ji ọkpa eje i si legos ị banye kotonu Oh.

afa chere m na abụọ na-ekwu okwu Ehe. na onye otu ọkwa na onye ehe i ji my cash so o mụ bịawazie mụ bịawa your place okay m na-abịa nye m 30 minutes no 30 minutes 30 minutes ee because okay tomorrow morning m kwesịrị na kotonu ọ dị ife ndị ị ma ọ dị ife ndị m na-ahazi na kotonu kotonu na-adị ọnwa ee mm, my ship na ife niile m nwechara

onye na-aṅụ mmanya na-emechu the whole family iru na-adagharị mmiri obi na anyị na-ezuzu ebe anyị si anyị bụ ndị nzuzu n'ezie mana nwanne m nwoke ka mma ifunu gie ka ọ nọ ebe a na-aṅụ mmanya na-akọghelị ifunu gie ka ọ na-akpali mmadụ mana ịṅụcha mmanya na-akọghelị ma onye ị tọ ma onye ị tọrọ ị bịa n'ezi ị kọọ rubbish ọsọ o nwebere ego ọkwa ama akwụkwọ na-enye gị nsogbu illiteracy nke illiteracy na illiteracy ahụ nke na-enye m nsogbu ọfụ ụgbọ na-achụ maka na half bread is better cannot si okay ị ma na ya ofu one families one confam and uh, one blood na relation if you carry go na ekwe m a money miss road agụ m akwụkwọ ma i chefugo na ọ wụ money miss road a na-azụ n'ụlọ akwụkwọ na mahadum onye a na afọ atọ ka ọ nọ kịta ọ na-akwụ ụgwọ

ị nọ na nke mara nke a ị na-afeel m ahụ na-ekwu ihe ị na-anụtago based on ife a bụ otu i si ejegote onye otu ị ga-esi wee anụtakwa ị na-afeel ọ mara na ọkasị gị ka ị na-abọ na-ebinye anyị ahụ ife anyị ga-alụ ghọtago mmadụ ife na-alụ n'obodo a na-abụghị otu a m bịa kịta kpapụtara m the money the money esi mụ agasie ike mana ejiri m akpapụta that money ka m gwa gị eziokwu

ego niile gị ahụ ọ bụrụ na-eri ka ebe dị mọnị ebe ọ na-adị gị na-arụ ị na-ebu nta gịnị

ekpu n'obi ikuku mmụọ ị ga-adị ị naha aṅụ ọbara nwunye onye ọzọ na-asọ gị ihe niile i tinye n'aka na-aga were were gịnị mere ị kpọtabeghị nwunye gị ebe a dịka eze nwaanyị si gwa gị agbasigokwanụ m mbọ otu m nwere ike ịgba mbọ anwago m otu o kwesịrị ka m si nwaa ka ọ bụrụ na nwaanyị a bịara ebe a dịka ndị ọzọ si eme mana ọ mịtaghị ezi mkpụrụ m megide ihe niile m na-eme m mesịchachachachasịa ụdị ekpere nwaanyị a na-ekpe in short nwaanyị a eh, nwaanyị a ụdị ekpere ọ na-ekpe obi ọ na-aghasa m arụ nwee nke ọ na-abụ o kpee mgbe ụfọdụ ọ dị ka ya sị na ọbara niile dị m n'ahụ agwụgo ma nke ka eri m nri n'ahụ bụ

ka i si wepụ ike na mmụọ nwunye gị tupu ị kpọrọ ya bịa ebe a nwoke n'anya ana m enye gị tupu chi ejie echi iji kpọrọ nwaanyị ahụ ebe a ị na-anụ ikuku mmụọ biko sị mezienụ ya abalị asaa biko ihe ka ewute m bụ na otu ahụ unu si gwa m si i tiiri ihe na mmanya etiigo m ya karịa ugboro iri na ise mana ọ mịtaghị ezi mkpụrụ mana ihe m na-ayọzi ayịyọ bụ biko ikpere m dị n'ala a gwara ya edi mmadụ ka edi mmadụ ka a mara na ya enwe ike ịtụgharị mmụọ nwunye m aha ka ọ bụrụ na ọ bịaruru ebe a ọ dị ka ike ya ọ karịrị nke m biko ofu abalị ka ị nwee ọ gịnị na ha maka ka ejebu jide obi aka ime mere ka a gwara gị were ya ị ma ihe m na-agabiga ị nọ ya eme gịnị ngwa bịazi ebe mere na bịa be m ka enwe ife ya na-agabiga na nwaanyị abụ nwaanyị a ị ghọta ya na-ekwu maka tata ụkwụ na be nwunye m su ekpere onye esu n'isi gị iyipụ efe

ọ na-aga n'ebe ọ gbapụ gị ebi ebe ọ gbasara gị dịte mụrụ da ọya brọda ha bịa biko nwoke gbasara gị chukwudi i chesi na achọ ọchị anabaya o biko ok no need ọkaka ụlọ da na ọ bụ ọ gbasara gị ụlọ da ya abụọ

temfu onye eze fọwa onye eze ana were gị ọnụ ka ka o si ada temfu onye eze isi a kedu ka ị na-eme a na-akpụ ya ọ Mikel Obi ka anyị na-akpụ ya Mikel Obi nwe isi a ị na-agbakwa bọọlụ ka Mikel Obi Ego. Thirty. That's not thirty. That's not thirty. Mm. Thirty. Bịa, kedu that boy that anụmanụ na-asịtọsị ọnụ afọtọsị ọnụ n'abalị nna kedu onye ọ bụ afụ bụ oke boy eh, oke boy ka a na-akpọ ọ na-eje afọ ebe a ọ na-eje obere obodo oyibo

agwago m gị ihe ọbụla m na-eme ihe ọbụla m na-eme n'ụwa etinyezi ndị ọnụ agbara m ife m na-eme etu ọbụla si chọọ ime ife m ana m eme ife m ị na-aghọta ngwa ka e kwudi mgbe ị na-anachigha Port Harcourt ka ọ na ị ma anazi Children, ị na-achụzi m achụ gị ka m na-ajụ ị na-achụzi m achụ e nwe ka mmadụ ga-esi nọbazi mmadụ nọkpaba mmadụ arụ ị nọtụkwa ị nakwa nne m welụkwanụ nwayọ ah, ah. ọ na ị makwanụ na eh? ị makwanụ na na m just bịakwanụ ebe a ka mụ na gị nọli afọ eh? ebukwanụ m ya n'obi na m jekwanụ Port Harcourt m eburukwanụ ngwongwo m niile bịa birikwanụ ebe a ị ghọtago ebe ọ bụ na ị nwere ụdị nnukwu ụnọ a nwunye gị na ụmụ gị bi n'ụnọ nke ọzọ o nwekwanụ ihe o mee m nọrọkwa n'ebe a na-enedo gị anya ị ghọtago na-edozikwanụ gị arụ ọfụma na-esili gị ezigbo nri you know ehe mụ na gị ana-emekwanụ ụmụ ife dị iche iche ị manụ nke nke ị na-ekwukwanụ ụdị okwu a hmm. efe ife adị mma n'anya jọgburu udene sigbuo nkakwụ na anyị ka na-akwagodo nke bụ iko akwarụsi ebe a kwarụsi ebe a kwarụsi ebe a nne m anyị ka m gwa gị anụgo m nwaanyị mụta ụmụaka ife m kwuru anyị na-ayị bụ just nwa obere oyi ka anyị na-ayị onye ji o nwee ife ị chọ eh, ego eh, support enye gị mana ọ bụrụ ịbịa ke- kedu ka o si dị ike ga-anọkọta bata na ebu n'ebe a bili nke a ama eme eme nke a adịrọ possible ime ihe eme ka ị naba achọrọ m ya na eti m ga-enọkọta mebielu m ezinụnọ m talụ afụfụ wee dozi

e mee ị kpọọ Ifenwa Ifenwa ebe a Ifenwa ebe a nwunye gị ọmalịcha nwunye gị kedu ebe nwunye gị ọnwa nọ oge mụ na gị na-ata ụfụ kee ebe ọ nọ oge i nweghị shishi ten kobo i nweghị ị nọrọ ebe a i tukwulu ani ebe a na-akpọ Ifenwa nwunye gị ikwo ya lịcha m ya ọlịcha m elu ya ọlịcha m ala eri afọ asaa ichebe ihe ụmụazị emegide ihe a megide ihe a njebe London i wee nwee ọnụ ọnụ ga ịkọrọ m Ifenwa point of order point of order na akụkọ n'ihe ha na-anya ka m gwa gị point of order ghọta ị rapụrụ m soro nwoke gbanaga London mgbe i che na nke m ekpe m ekwe ị mara na m bụ bad boy ị nọzi na London ị na-amịgharị na-amịgharị ị gezie ntị ị nụ na Chuka egbugo ozu na m alandigo i wee wanata ka ịpịnye na eme anya ka nchie gị ezigbo warning m pụa nke a m na-apụ nachite azụ ebe a fụ gị ebe a mara ọwa eji na Chuka akụkọ n'akụkọ amawo akụkọ n'akụkọ ahụ ọbụna na na-ekwu ebe a ka m ga-anọ tupu i jecha nata ị ya-ejechasị ihe niile ị na-eje ị ya-afụ m ebe a kedu ihe a na-akọ ọ na-akọ Ifenwa Ifenwa Ifenwa ọ na-afịa ebe niile kedu ebe ọ nọ oge anyị na-ata ụfụ che na ihe ụmụazị ka mụ na gị na-eche nonsense na ihe a bụzikwa egwu ụmụazị hai na ọ bụkwa egwuregwu o na nwoke ahụ bụzi m na anyị ọlụ ọbụzikwa m

na-eme na na-ejizigharịsị a na-aba court ababụ isi etu n'isi ndị court ọ bụrụ mụnwa ka anyị eji eji ekwere m ọnya ma ị ga-ama na arụsị ọbụla na-eriri ogiri arụsị ọbụla riri ebulu rie mkpi ka na-achọ ihe kwụrụ yọrịyọrị isi onye nwe ya ka ọ na-achọ

ị makwa na mgbakọ na nzukọ m niile o nwezi nke na-agalụ m obi adịghị m mma chaa kekwanụ nzukọ nke ọ bụ gwanụ m Uju kedu ihe na-emedị gị ọ bụzi gị na-ajụ m ụdị ajụjụ a ị mara ihe m ji wee si Port Harcourt wee bịa Abuja kee ihe na-eme gị baby ọ maka Chuka kekwanụ ihe ọ na-ekwu maka ya nụ ị makwa na Chuka achọọ dị ịnụ na ntị na m bukọrọ ibu m from Port Harcourt bịa biri ebe a ọ chọrọ dị ịnụ ya chaa ma ya fọdụzi ịnụ m anụ na achọrọ m Chuka achọrọ dị m ịma ihe ọ ga-eli ọ ga-eli dị isi mmadụ achọrọ dị m ịma achọkwa m ịma ma ọ nụgo nwaanyị ma ọ nụbu nwaanyị ị ghọtago ihe m chọ dị bụ ka Chuka kwegodi m ka m buru ihe m bili n'ụlọ a m bilizia ebiri ebe a ị ma ihe ọzọ a na-ekwu okwu ya m dị ime m dịzi ime o nwezi ihe ga-eme ka ọ yala ịnụ yatago but ma the problem gwazienụ m amazi m ka m ga-esi wee birigoro ebiri amagodi m ka ihe a ga-eme amaka ọ ihe na ka ị na-akpọ nsogbu wetu etu etu ọ ihe na ka ị na-akpọ problem na relax na cool down ebe i nwe onye dịka m negodinu ebe i nwe pikin dịka m ị ka na-ekwu okwu ọ na-amakwa m obi ọ kakwa gị o obi ọ ka gị amaka ọ na obi ka amakwa m ị ga-ekwe wee so m uju afọ m na-enwe ihe na-eme gị ana m agwa gị na mmiri na-erizi ọkpa m ị na-akọyeri ka ihe na-eme gị na ebe ọbụla esi si jebe eje ihe ọbụla a ga-eme eme anọ m there ị sị m ka e bute igodo isi mmadụ kịta busa ebe a anọ m there

i nwerọ nsogbu ife niile ga-adịsị mma ife ọbụla ị chọtara ebe a o megoro eme ị chọrọ ka e mee nwoke a ka ọ fụ gị n'anya karịsị ife niile dị n'ụwa eze nwanyị ọ ife mere eme achọrọ m ka m nweta nwoke a fụ m n'anya karịa nwunye ọ dịkwa mma mana ofu ife ka m ga-achọ ka m kọọrụ gị na ihe a m chere inye gị ọ na o mechakwa ote aka ọ ga-enyewekwa gị nsogbu ị kakwala obi eze nwanyị ọ ka m obi ihe m chọdebe bụ ka chuka fụ m n'anya ọ ya m chọ ọ ka m obi

wulichezie ya fufe gị daalụ sọ daalụ eze biko eze ihe ọ ga-awụ ọkwụkwa ị manụ ọ maka ihe na ka anyị ji wee bịa ebe a chuka ọ ga-anụba ya eze nwanyị jee mee ife m sị gị mee daalụ eze nwanyị

Eh? agwa gị na ọrịa niile nwere ọgwụ ọ bụrụgodị AIDS eh? kọwala anyị ebe o si eme gị ka anyị buru gị jebe ụnọ ọgwụ ọkwanụ nwanne nwoke na-ekwu ihe a kọwara anyị ọkwanụ nwanne nwoke nna nna na-ekwu biko nu nna anyị kpụrụ omenala na-ekwu nna anyị ị na n'ife na-ekwu ee chineke gboo nwanna nna hmm? eh, rapụ ụnọ ọgwụ ụnọ ọgwụ asịkwa ụnọ ọgwụ asịrị rapụ ụnọ ọgwụ nke a karịrị ụnọ ọgwụ nna ya ekwu n'obi kekwanụ ife ikwu ka ife na-ekwu ife a eh. eh? ọ bụ eziokwu na ọya niile nwere ọgwụ ma ọ bụrụgodi AIDS na o nwere ọgwụ nke a karịrị AIDS mana ihe m na-ekwu bụ

aka si je nna anyị kebe mmezi gị ndị otu anyị ndị secret cult fast ka ka m weta gị ka m were kwụrụ ọgwụ ego jizọs ọka si je obi dị ọkwa jizọs nke ị kpọrọ akpọ debere m n'ọnọdụ a ka cheregodi maka jizọs a mgbe anyị kwụsịere ịbịa jizọs ba Ehe, so nna nna gwe na-anụ nna nna gwe na-anụ ee chineke nna m nna ya ekwu n'obi ị mbọ niile m gbara ka m gbuo gị ekpere niile ị na-ekpe wee bụrụ backfire tinyechara gị ihe na mmanya ei ọ bụkwa aka nsi bara m ọnụ biko gbaghara ọkwa oke ma ọdebe ya na atakata agbụsịa ya na ụkpaka na-agba n'udu mmiri ọkwa mmadụ one na ndị nke ọzọ ọkwa ha kwairi m wee sị m weta gị ọ bụrụ na biko ọ bụrụ na ekpere ya work rapụzie oge m gafere i kpebe ekpere ma i kpebe nke a ị na-ekpe kịta ọkwa ịkwanye n'ọkụ mmụọ ka ị na-ekpekwu nke a maka ekpere ekpere onye nwụrụ anwụ lara n'iyi ekpezina jidegodi jizọs gị ahụ na ama na jizọs a dị otu a nna ya ekwu n'obi agbalụgokwanụ gị hmm? agbalụgo gị ma gị anwụna biko biko anwụnanụ biko nna anyị emena m ka mụrụ nwa anyị aja dụ emeka m ebido ebido ndụ nna anyị ndụ gị ndụ gị ndụ gị ndụ gị ya dụmekwu n'obi ya emena m ihe a biko nuo

ihe m ga-emelụ gị chukwu ya dịbagodi ya dịbagodi otu mụ na gị nọ just metụ n'ọnwụ ka aka n'obi ya na elie nnọọ nne ọsọ si ihe ndị odebe gị chukwu

ọnụ ị na-emezi nnọọ ka ị na-afụzi m n'anya chaa chaa ee emezina nụ ụdị omume anụ biko so mmadụ bata nnọọ n'ụlọ a kịta jụọ gị ihe na-ese nụ mụ na gị kedu ihe ị ga-agwa ya mba gwagodi m kee ihe ị ga-agwa ya bebi ọgwụ a na-awanye m anya n'anya na-ekwu okwu na-ekwu nkwu ihe ga-eme ị baba mba ị na-aba mba na my house

pụta maka kemgbe anyị na-ekwu okwu ebe a anyị nọ ebe a anọ m ebe anyị nọla ebe a kedu onye na-akpọ ogbugbu ya ya mụa o nwe ihe ga-eme nwoke ọ gbalịa ya mkpụrụ obi wetuo nụ obi na emezikwana nụ ụdị omume a bikonu ee emezikwana ụdị omume a bikonu diwe ka i lie nụ nni a m kwachara aka sie nụ gị e likerọkwa m ihe ị na-eme bikonu ngwa ayọgo nụ m gị bikonu ndo nụ gbaghalụ m biko o iwe gị dajụọ nna m ọ dị ọkụ jebe n'ire ekwu ka jegere ka ị kwọ aka gị nwa gara ya tinye ebe a kedu ime eri

ị na-enye m moral support ka m wee na-eri ọ dị egwu ọ dị egwu na ụwa a ụwa nwere isi o nkwa nwa ga anyị na-alụ n'azụ office m just gbabiri nwa taa nwa anwụ tibiri nwa

Chukwudi Chukwudi binye anyị emechikwa binye Chukwu onye ji nkwụ o onye eche m ị nọlara ụlọ n'ebe onye nwanyị a maragach ọka nwa na-akpọte n'ụra ahụ ah. ebe m nọdụ eteka iji ọkpa jebe ebe a nọ kịta ọ dị ka iji azụ si Maiduguri jeme Ụmụahịa ihe na-afụzi bụ nna be anyị nwụrụ 1921 ya na ụmụnne ebe a na-asị m nnọọ nnọọ o Chukwudị nnọọ o. o tere na-eche m hei ka anyị gboro ya ọkụ ebere i mechara bịaruo nnaazị dịzi surprise and wonder kezi nke bụzi nnọọ nnọọ ebe ezi- ebe m amaka m na-asị nnọọ a na-asịkwa na nnọọ ka enyi ya eri nnọọ

ịkwasị isi mụ na nkwụ ọtọ na-asa ahụ ndị mmadụ ebe a ee ike agwụgo m ị na-enwekwu n'iwu ihe ama mma ị na-ana ama nwe ọfanye gị a flash the cash onye ọma m onye ọma m ị bụkwanụ my love onye bịa kama na anọ n'oge ka anyị kpaa ọ my love ka ezigbo girlfriend bịa nọdụ ya m n'ozi nwa ọgba ọgba akarị ọjị

mana ka anyị ghara ije ebe a o nwe ihe dị mkpa m chọrọ ịgwa ị fụrụ onye a bụ Chukwudị a ị na-afụ ebe a enwezi m be o nwezi ebe m bi isi m enwezi ebe ọ na-aba abụ m ihe ndị oyibo na-akpọ homeless wanderer so ana m asị ka m gwara ọ bụ na ị ya-ekwe ka m larụ ebe a n'abalị echi ka m chọzi ụzọ m naba hapụgodi nga m etu a ọ ya atọ m ezigbo ụtọ ịfụ ya mma etu a ụtọ etu a na ụtọ bụ nwanne mana o nwelụ ebe i si abịa ebe a yes ị nwere na ụlọ o nwe ebe i si abịa ebe a na ebe ị na-alarụbu nụ ebe m si abịa bụ zova dịba mụ na nwanne m nwoke bi aloka n'abalị ụnyaahụ ndị ori bịa bute egbe na daga ndị orikwa ha wepụta daga ka ha sụọ nwanne m ma ka ha sụọ m ma ka onye ori buziri egbe gbaa m egbe e wee sie na mgba nke niile agbazina m egbe agbana m egbe mgbọ ga-ana n'iyi enye ma mụọra nwụ gara onwe gbasara ezu ohe ohi zuo evu ihe niile anyị nwe nwanne m wee sị na m ofu nne m ọ ka na-ewute m mana achọghị m ka o wute m wee sị na m buta ndị ori bịa bịa zuo ori na mapụ Obinna enyi ya nwoke Obinna dike Obinna bụ dike yọkọta oke bọị a na-abụ echeme a na-echeme nke m ofu ụbọchị ga mụrụ yọkọta ọ sị m pụọ wee pụọ na-agagharị gagharịde bịa ebe ihe niile fụ na-eme na kemgbe mbereba ọ bụrụ na ọ na-atọ m ụtọ na nnọọ ka m wee chefu iwe ezigbo iwe dị n'obi maka ụdị iwe a ụdị iwe a were na ịbụ na ọbụna

privilege na unu na-aka ọzọ ụdọ bụla na na Abuja inwe ahụ onye m so bi agbọ m vibu n'isi ihe eje na FCT minister FCT minister enye nye 4000 iwe nlama village ị na-arụ ọrụ onye na-arụ babụ onye dịka na-egbu mmadụ o